Caithfimid tacú anseo le chéile le tús maith láidir a chur le Gréasán na Gaeilge. Tionscnamh nua de chuid Ghaelchultúir é Gréasán na Gaeilge agus tá sé dírithe ar dhuine ar bith ar spéis leo an Ghaeilge nó a bhfuil baint acu léi chun tacú leo tuiscint níos fearr a bheith acu ar a gcearta teanga, ar na dualgais teanga atá le comhlíonadh san ionad oibre agus chun tacú freisin lena n-aistear teanga féin. Reáchtálfar sraith seimineár do bhaill an Ghréasáin chun iad a chur ar an eolas faoi imeachtaí, áiseanna agus athruithe ábhartha atá ag teacht chun cinn i saol na Gaeilge. Agus anois inniu, le tús a chur leis an sraith seo, ba mhaith linn fáilte mhór a chur roimh Pháidí Ó Lionáird atá anseo in éineacht linn. Sé Páidí Ó Lionáird, an Bainisteoir Cumarsáide ag Oifig an Choimisinéara Teanga. Tá athrachaí mór ag teacht ar ról na Gaeilge sa saol laethúil. go háirithe ó foilsíodh Acht na dTeangacha Oifigiúla, Leasú, 2021, agus inniu labhróidh Páidí linn maidir le cuid de na hathrachaí seo, cuid de na dualgais atá ar chomhlachtaí poiblí de réir an Achta, agus cé chaoi le forálacha an Achta a chur i bhfeidhm go héifeachtach. So tríd an méid seo ansin is soiléire tuiscint dhúinn ar an borradh atá ag teacht agus a leanas tá súil againn ar dheiseanna fostaíochta do dhaoine gairmiúla a bhfuil Gaeilge acu. So maidir leis an lá inniu, labhróidh Páidí ar feadh thart ar 30 nóiméad agus ansin beidh roinnt ama ann ag an deireadh go cheisteannaí. So mar sin, is féidir libh a bheith ag scríobh ceisteannaí sa mbosca comhrá so ansin sa chat in íochtar le linn na cainte agus baileoidh mise iad, nó má úsaideann tú an cnaipe le lámh a chur in airde ag deireadh na cainte beidh mise ansin ábalta daoine a bhaint go mute agus beidh siad in ann ceist a chur ó bhéal más fearr libh é sin.

seo am lóin agus tá's agam go bhfuil sibh ag cur bhur n-am lóin ar leataobh chun a bheith ag éisteacht liomsa, so, bás trí Powerpoint, táimid chun leanúint ar aghaidh leis anseo. Mar a deir Niamh, míle fáilte roimh cheisteanna agus is féidir iad san a chur ó bhéal nó is féidir iad a chur sa chat ansan más maith libh níos déanaí ach táim ar fáil chun ceisteanna a fhreagairt más féidir liom in aon chor é. Mar a deir Niamh, is mise Páidí Ó Lionáird, Bainisteoir Cumarsáide le. Oifig an Choimisinéara Teanga agus tá cur síos á dhéanamh anseo inniu agam ar go leor des na forálacha a tháinig i bhfeidhm agus cuid acu fós atá le teacht i bhfeidhm maidir le hAcht na dTeangacha Oifigiúla, an leagan leasaithe ó 2021, leagan a threisíonn go mór ar an mbun Acht a tháinig i bhfeidhm in 2003. Maithigí dom é, táim ag obair ó bhaile inniu, tá cat dhá bhliain d'aois agus tá gadhar Labrador darbh ainm Fionn atá cúig bliana d'aois agus uaireanta déanann sé tafann. So, maithigí dom é má chloiseann sibh Fionn in aon áit anseo, seans gur ag áiteamh liomsa a bheidh sé maidir le beagáinín don mhéid atá le rá agam. Seo Oifig an Choimisinéara Teanga agus.

súil a choinneáil air sin agus treoir a thabhairt dá réir. Táimid lonnaithe ar an Spidéal i gContae na Gaillimhe agus i ndiaidh dom seal fada de mo shaol gairme a chaitheamh ag obair sa chraoltóireacht, laghdaigh mé mo chommute ó 6,000 go 3,000 mar is sa Spidéal atáimid. Séamas Ó Concheanainn, fear áitiúil, a ceapadh ar an tríú Coimisinéir Teanga díreach roimis na Nollag ansan ar an séú lá. Líon foirne, bhuel faoi láthair tá deichniúr againne ag obair agus tá cúig fholúntas le líonadh so beidh cúigear déag ann nuair a bheidh gach duine, tá cúpla poll le líonadh agus tá cúpla fostaí nua le teacht isteach chomh maith céanna. So. Cad a dhéanann sé? Cad a dhéanann Acht na dTeangacha Oifigiúla, an leasú a tháinig chun cinn? Bhuel, tugann sé láidriú nó neartaíonn sé cearta teanga phobal labhartha na Gaeilge. Tá go leor forálacha nua san Acht atá thar a bheith ábhartha dúinne agus daoibhse a bhíonn ag labhairt na Gaeilge. Na Caighdeáin Teanga, Alt 19, beidh siad san ag teacht in áit chóras na scéimeanna, Alt 11 ó 2003. Bhí na scéimeanna lochtach sa chaoi is go raibh go leor gealltanais á dtabhairt ach go rabhadar á dtabhairt go coinníollach agus i ndáiríre aon ghealltanas a tugtar le coinníoll ceangailte leis don fhormhór ní cuirtear i bhfeidhm iad. Fógraíocht ag comhlachtaí poiblí, sin gné mhór lena bhfuilim fhéin ag plé le bliain go leith anuas agus déanfaidh mé cur síos air sin i gceann tamaill. Tá leasaithe nua le teacht chomh maith i bhfeidhm maidir le cruinntaifead ar ainmneacha, seoltaí, teidil agus an síneadh fada san áireamh le halt 1 agus n-alt 1, n-alt 9A 1 agus 9A 4. Foirmeacha oifigiúla, bímid go léir ag streachailt go minic nuair a theastaíonn foirmeacha oifigiúla uainn ós na hÚdaráis Áitiúla agus ó. comhlachtaí poiblí eile agus an leagan Gaeilge á lorg againn, tá 9B chun déileáil leis sin. Agus soláthar tríú páirtí, cuir i gcás má tá fochonraitheoirí ag comhlacht poiblí go gcaithfidh siad iad féin a iompar mar a dhéanfadh amhail agus gur comhlacht poiblí iad, beidh 9E ag plé leis sin. Clár na hOifige, bhuel, tá méadú an-mhór tagtha ar chúraimí tráchtaireachta, monatóireachta agus comhairliúcháin. Tháinig méadú 140 fán gcéad ar líon na gcomhairlí do chomhlachtaí poiblí idir 21 agus 23 agus i bhfianaise na méide atá feicthe agam go dtí seo i mbliana, is i dtreise atá sé sin imithe cheana féin agus, cinnte, sin an treocht atá leis. Tá cumhachtaí breise ag an gCoimisinéir Teanga ach má tá, tá tuarascálacha breise chomh maith le foilsiú nó le déanamh dá réir. Tá tráchtaireacht, tráchtaireacht agus faireachán le déanamh ar phíosaí den reachtaíocht eile a bhaineann le húsáid nó seasamh na Gaeilge agus tá sé sin thar a bheith tábhachtach go mbeadh, is dócha, osradharc á choimeád ag duine éigin ar nós Séamas Ó Concheanainn nó an Coimisinéir Teanga chun a chinntiú go bhfuil úsáid agus cruinnúsáid agus dea-úsáid agus dea-cháil b'fhéidir na Gaeilge á cosaint. Cásanna troma agus coimpléasc go minic á thuairisciú, mar shampla, an ghanntanas atá le cúrsaí Gaeloideachais agus an ghanntanas ar a bhfuilim ag déanamh cur síos. Tá Gaelscoileanna ar fud na tíre, tá scoileanna Gaeltachta agus go minic ní bhíonn an soláthar sa mheánoideachas ar fáil dos na daltaí as na bunscoileanna sin. Cuir, áirím anois an ghátar atá i gceantar Bhleá Cliath Theas, Bleá Cliath 2, 4, 6, 8, níl aon mheánoideachas ar fáil dos na ceantracha sin i mBleá Cliath, ainneoin go bhfuil dornán nó b'fhéidir níos mó Gaelscoileanna ag freastal ar na háiteanna sin. So tá an dícheangal sin go bhfuilmíd ag breathnú air. Tithíocht sa Ghaeltacht, bhuel, tithíocht i gcoitinne ach tithíocht sa Ghaeltacht is eh ceist mhór achrannach agus eh deocair atá le plé agus cinnte táimid eh, ag féachaint ar gach a bhfuil ag tarlú ó thaobh na tithíochta dhe eh, i gcoitinne agus a d'iarraidh teacht ar pholasaí b'fhéidir, nó b'fhéidir níos mó ná polasaí, chun iarracht a dhéanamh teacht aniar aduaidh ar na fadhbanna sin. Agus an chraoltóireacht i nGaeilge. Tá an chraoltóireacht, bhí imscrúdú ar RTÉ roinnt blianta ó shin ag Oifig an Choimisinéara Teanga agus cinnte tá a thionchar sin le tabhairt faoi ndeara maidir le aschur i nGaeilge ar RTÉ agus ar na hardáin éagsúla faoina smacht siadsan. So an creat atá, is dócha, ar oibleagáidí, an creat reachtaíochta agus na hoibleagáidí, tá dhá leath, is dócha, nuair a théimid siar go dtí an Bun-Acht de 2003 agus ansan an tAcht leasaithe nua. Tá sé saghas cosúil le Dermot Bannon agus Room to Improve sa tslí is go bhfuil saghas síneadh nua curtha leis an teach agus go bhfuil insliú, b'fhéidir, á dhéanamh ar chuid dos na bunchearta. Cuir i gcás, chuir 2003 go leor béime ar chumarsáid, i scríbhinn, ríomhphoist, ach anois tá na meáin shóisialta tugtha isteach faoi scáth na reachtaíochta sin. Tá go leor rialacháin ann maidir le comharthaíocht, le stáiseanóireacht agus le fógraí taifeadta béil. Tá siadsan ann ó 2003 agus rialacháin ina leith sin a foilsíodh in Ionstraim Reachtúil 391/2008, anois tá mé ag maíomh ansin, foilseacháin comhuaineach i nGaeilge, tá go leor rialacháin ina leith sin, go háirithe i dtaobh tuarascálacha bliantúla agus dréachtcháipéisíocht de chuid na n-údarás áitiúil agus na gcomhlachtaí poiblí eile go mbeadh fáil orthu san sa dá theanga oifigiúil ag an am gcéanna. Logainmneacha thar a bheith tábhachtach dóibh san atá ina gcónaí sa Ghaeltacht agus go mbeadh cruinn taifead nó go mbeadh úsáid cheart á mbaint dos na logainmneacha. Ach ansan le 21, an bosca ar thaobh na láimhe deis ansin, tá ainmneacha, seoltaí teidil, síneadh fada agus an teicneolaíocht faisnéise, an bealach chun iad sin go léir a chlárú agus cruinn taifead a thógaint dóibh san, tá sé sin ag teacht an bealach trí Alt 9A den Acht leasaithe. Cad a chiallaíonn sé? Bhuel. Éinne le ainm i nGaeilge? Muna bhfuil ann ach Seán, ní hionann Seán gan an síneadh fada, ní hionann Páidí gan dhá cheann de shínte fada. Agus tá sé sin achrannach go maith go minic ó thaobh bunachair de chuid na gcomhlachtaí stát. Ní hé go bhfuil sé deocair an alt GR sin ar an méarchlár a bhrú, tá sé éasca le cur leis an nguta, ach, Déanann sé go leor dochar leis na bunachair iad féin agus go minic feicfidh tú hieroglyphics in áit an síneadh fada. Agus chomh maith leis sin, ó thaobh cruinnis dhe, tá sé tábhachtach go mbeadh daoine aitheanta agus muna bhfuil ceart ag éinne tá ceart ag gach duine dá n-ainm a bheith taifeadta ar an mbealach ceart. Foirmeacha oifigiúla, mar a dúirt mé cheana, lógónna, agus tá sé sin tábhachtach ó thaobh na gcomhlachtaí poiblí, tiocfaidh mé air sin i gceann tamaill. Earcaíocht agus inniúlacht teanga, an mhórsprioc is dócha atá ag an tAcht nua ná go mbeadh 20%, go mbeadh inniúlacht sa Ghaeilge ag 20% d'earcaithe sa státchóras faoi dheireadh 2030. Níl sé sin rófhada uainn. Táimid ag caint ar 2484 lá nó rud éigin mar sin, so níl sé rófhada uainn. Cúrsaí fógraíochta, alt a 10A, agus is dóigh liom go n-aontóidh sibh nuair a deirim go bhfuil go bhfuil sé sin feabhsaithe go mór, go bhfuil go bhfuil cúrsaí fógraíochta i nGaeilge le clos, le feiceáil agus le léamh sa sféar phoiblí nó sa i measc an phobail, sa réimse phobail, agus is dóigh liom gur rud é sin atá thar a bheith dearfach do lucht úsáidte na teanga. Feidhmíocht agus cuntasacht, tá freagracht anois ar chomhlachtaí poiblí duine éigin a ainmniú a ghlacfaidh freagracht as cur i bhfeidhm na reachtaíochta agus a thuairisceoidh don bPríomhfheidhmeannach ar bhonn bhliantúil ar fheidhmiúlacht an chomhlachta don reachtaíocht teanga agus beidh tuairisc nó achoimre ar an dtuairisc sin i ngach tuarascáil bhliantúil amach anseo. seirbhísí dírithe ar an bpobal agus tá sé sin saghas inmhínithe ann féin. Ach seirbhísí, cur i gcás na húdaráis áitiúla, bíonn go leor comhlachtaí faoi chonradh ag údaráis áitiúla le b'fhéidir poill ar na bóithre a dheisiú agus más ea, beidh orthu san iad féin a iompar faoi amhail agus gur gur comhlachtaí poiblí iad féin. Thíos ar chlé ansan sa chúinne. tá seirbhísí ar líne agus is dócha gur seo an áit go dtagann an pobal agus na comhlachtaí poiblí i dteangmháil lena chéile, na háiteanna b'fhéidir go bhfuil an laige is mó, seirbhísí ar líne, seirbhísí cuntair, seirbhísí telefóin agus go minic brúigh a naoi nó brúigh a haon má tá seirbhís uait i nGaeilge agus go minic, cliseann ar an gcóras san áit sin. Suíomhanna gréasáin, suíomhanna gréasáin ar a bhfuil ábhar statach nó nach mbogann agus ábhar, b'fhéidir, soghluaiste nó ábhar idirghníomhach idir an úsáideoir agus an comhlacht poiblí. Agus tá cúrsaí. sa Ghaeltacht, ar ndóigh, go mbeadh an, aon oifig a bheadh ag an nGaeltacht, ag an gcomhlacht poiblí sa nGaeltacht, go mbeadh na seirbhísí ar fad ar fáil ins na, ins na Gaeltachtaí. Limistéir Pleanála Teanga chomh maith céanna agus tá siad san, cur i gcás, i mBaile Locha Riach, i mBaile na hInse agus i gCluain Dolcáin i mBleá Cliath. Um go leor idirbheartaíocht is dócha idir Acht na dTeangacha agus achtanna eile, ar ndóigh, an tAcht Oideachais, Acht na an Gharda Síochána, an tAcht um Pleanáil agus an tAcht Craolacháin ina measc. So an chumarsáid i scríbhinn, achoimre arís, ba ríomhphoist agus litreacha a chaithfí a bheith freagartha sa teanga céanna Ach anois tá leis an tAcht nua atá na meáin sóisialta cuimsithe go mbeidh an freagra ag teastáil sa teanga oifigiúil chéanna. Cumarsáid i scríbhinn leis an bpobal i gcoitinne, lena n-áirítear anois chomh maith margaíocht phoiblí ghinearálta, gur i nGaeilge nó i mBéarla nó i nGaeilge nó i nGaeilge agus i mBéarla a bheadh an chumarsáid. Mar a luaigh mé ansan ó chianaibh, cuntasacht an phobail, nó na gcomhlachtaí poiblí, an duine sin a ceapadh ón mbainistíocht chun maoirseacht a dhéanamh ar fheidhmíocht agus ar thuairisciú ar oibleagáidí na nAchtanna. A chinntiú go gcuirfear achoimre ar fáil faoi fheidhmíocht agus faoi ghéilliúlacht, is dócha, don bPríomhfheidhmeannach. Mhol an Roinn go gcruthódh gach comhlacht poiblí seoladh ríomhphoist ar leith chuige seo, ATO, ag. ainm an chomhlachta phoiblí agus ag gov ponc ie, ATO, Acht na dTeangacha Oifigiúla, agus an chúis atá leis sin ná gur daoine muid atá so-ghluaiste taobh istigh den státchóras agus mar sé, in áit a bheith ag ceangal na ndualgas seo le duine, go gceanglófaí leis an deasc é, fiú má bhogann an duine go post eile nó má théann an duine sin ar scor, go bhfuil an ríomhphost fós ag tuirlingt ar an deasc ceart. Luaigh mé ó chianaibh scéimeanna, Tá scéimeanna teangan daingnithe ag an Aire le thart ar 150 comhlacht poiblí as 563 so ní an t-uafás acu ach an formhór acu is comhlachtaí iad a bhfuil dlúthcheangal nó nasc acu leis an bpobal. Tá siad lochtach mar a dúirt mé, de bharr go bhfuil siad, go leor acu, bunaithe ar ghealltanais sa chás is go mbeadh acmhainní ar fáil agus a leithéid. Fanfaidh na gealltanais atá iontu sin i bhfeidhm go dtí go gceanglaítear nó go gcuirfear caighdeáin ina n-áit. Beidh na caighdeáin, is dócha liom go mbeidh siad seo uileghabhálach ina lán slite agus go gcuirfear dualgas ar na comhlachtaí poiblí seirbhísí, is dócha, tras-rannach a chur ar fáil don bpobal ar go leor dos na seirbhísí cuntair, seirbhísí teileafóin, seirbhísí ar líne agus a leithéidí sin, go ndúnfaí na bearnaí sin nach mór láithreach. Beidh trí mhí ag na comhlachtaí poiblí le hionramháil a dhéanamh ar na caighdeáin agus teacht ar chomhréiteach, más gá, leis an Roinn maidir le cad is féidir nó cad nach féidir a dhéanamh. Agus, ar ndóigh, leibhéal inniúlachta sa Ghaeilge, beidh sé sin le tástáil agus cén leibhéal inniúlachta a bheadh i gceist le gach ball foirne ins na comhlachtaí poiblí. Bhuel, tá go leor machnaimh le déanamh air sin. Ní gá go mbeadh aiste foirfe ó thaobh na gramadaí dhe á scríobh ag tiománaí bus an C204 ó Ghaillimh go dtí an Cheathrú Rua. So, má tá ciall leis sin, tuigfidh sibh cad tá i gceist agam. Cúrsaí fógraíochta, bhuel, níl aon cheist ach go bhfuil fógraíocht ana-thábhachtach. Tá's againn go n-oibríonn fógraíocht mar ní chaithfeadh na comhlachtaí an oiread sin airgid leis an bhfógraíocht murach sin. Caithfidh na comhlachtaí poiblí a chinntiú go bhfuil fiche fán gcéad ar a laghad dá gcuid fógraíocht anois déanta go huile is go hiomlán trí Ghaeilge, agus, ina aice sin, go bhfuil cúig fán gcéad dá mbuiséad bhliantúil á gcaitheamh acu ar fhógraíocht trí Ghaeilge atá foilsithe ar na meáin Ghaeilge, agus is mór an mhéid é sin sa tslí is gur go bhfuil seans mhaith go gcloisfidh tú nó go bhfeicfidh tú fógra i nGaeilge i do ghnáth lá ag ag faire nó ag éisteacht leis na meáin nó ag léamh na meáin chomh maith céanna. Tá sampla maith anseo agam agus seo é Lochlann Ó Mearáin atá mar aisteoir as deisceart Bhaile Átha Cliath agus seo ceann dos na fógraí is fearr is dóigh liom atá á chraoladh fé láthair. Ní hionann gach píosa bia. Maidir le bia leis an marc seo air, an Marc Cáilíochta, ciallaíonn sé sin gur táirgeadh é ar an chaighdeán is airde de Bord Bia, a dhéantar a fhíordheimhniú ag gach céim. Agus bíonn tú ag tacú le táirgeoirí ar cháilíocht dhearbhaithe, roghnaigh an bia le marc cáilíocht Bord Bia, mar is féidir leat brath air. Fógra an-mhaith, chomh fada is nach feoilshéantóir nó feoilséantóir thú. Ní fhaca mé aon, bhuel tá cúpla glasra ansin ceart go leor ar an mbord aige ach arís tugann sé le fios gur féidir agus go bhfuil aisteoirí maithe a bhfuil Gaeilge mhaith acu, gur féidir leo freastal ar an dá thrá. Mar is é Lorcán nó Lochlann Ó Mearáin a d'úsáid siad don leagan Béarla chomh maith céanna. Tá taighde an-spéisiúil díreach foilsithe ag Gaelchultúr, ag Gaelchultúr agus a rinne Amárach Research, comhlacht taighde é agus a dhéanann go leor staidrimh ar mhaithe le comhlachtaí, agus tá sé thar a bheith spéisiúil cuid de na torthaí atá le feiceáil anseo anois. 54 faoin gcéad acu, déanann siad iarracht, dos na daoine a cuireadh ceist orthu, fógra raidió i nGaeilge a thuiscint oiread agus is féidir leo. Déanann 52 faoin gcéad acu iarracht fógraí teilifíse Gaeilge a thuiscint nuair a amharcann siad orthu. I gcás fógraí in nuachtáin, déanann 44 faoin gcéad acu iarracht oiread agus is féidir díobh a thuiscint. Agus cuireann an mhargaíocht trí mheán na Gaeilge le luach branda, bhuel, an oiread seo. seans níos mó ann go gceannóidh 41 faoin gcéad acu táirgí nó seirbhísí má úsáidtear an Ghaeilge sa mhargaíocht a bhaineann leo, agus íocfaidh 26 faoin gcéad, níos mó ná ceathrú, costas níos airde as táirgí nó seirbhísí ina n-úsáidtear an Ghaeilge. Tá an figiúr seo níos airde i measc daoine óga faoi láthair, 36% acu i gcás daoine faoi bhun 35 bliana d'aois agus 29% acu i gcás daoine idir 35 agus 44, agus tá sé sin thar a bheith suntasach. Agus díreach le cur leis sin, is dócha, bhí cruinniú agam le comhlacht poiblí le déanaí, coicís ó shin, a dúirt liom go raibh torthaí an-spéisiúil acu maidir le trácht ar na fógraí ar na meáin shóisialta a bhí á fhoilsiú acu. So d'iarr mé orthu saghas cad a bhí i gceist leis sin. Bhuel dúradar go raibh breis agus 20% níos mó ama, go raibh na, sea, go raibh níos mó ná 20% níos mó ama á chaitheamh leis na postálacha ar líne i nGaeilge ná mar a bhí leis na postálacha i mBéarla. So go raibh an an tarrac agus an ehm an fiosracht i measc an phobail go raibh sé níos tréine i bhfad os cionn 20 faoin gcéad. So scéal eh, thar a bheith suntasach é sin. Ar ndóigh, ní raibh, b'fhéidir, dóthain meáin ann chun freastal ar an t-ualach nua fógraíochta i nGaeilge seo agus, cosúil le scannán Kevin Costner, b'fhéidir go bhfuil sé feicthe agaibh, Field of Dreams, Build It and They Will Come agus ar shlí tá sé sin fíor mar b'fhéidir go raibh taithí agaibh ar extra ponc ie anois tá ExtraG ann. Agus tá comhlachtaí eile chomh maith, cloisim go bhfuil nuachtán nua, nuachtán a seachtainiúil le foilsiú go luath iomlán i nGaeilge. Tá ÉireBheo ann, tá Meon Eile, tá Molscéal, tá Bloc, tá go leor meáin ag baint tairbhe as seo. Don gcéad uair riamh tá Raidió na Gaeltachta ag glacadh le fógraíocht i nGaeilge. Sin ceann atá inmholta mar mar fhógra sa tslí is nách bhfuil éinne ag caint ann ach an glór, ach tá sé thar a bheith cruthaitheach an tslí go bhfuil an comhlacht poiblí seo, an Roinn Dlí is Cirt, tréis tabhairt faoin bhfógra seo. Má rinneadh coir i do choinne, is féidir leat a bhraith go bhfuil tú fágaithe sa dorchadas. Tá sé tábhachtach a thuiscint go bhfuil cabhair ar fáil duit. Ar victimscharter.ie cuirtear eolas ar fáil duit ar sheirbhísí aistriúcháin, ar na cearta atá agat agus ar an tacaíocht atá ag teastáil uait. Tá cearta agat, tá tacaíocht agat, tá guth agat. Faigh do chuidse i gCairt na nÍospartach, arna cur ar fáil duit ag Rialtas na hÉireann.
Sea, is dóigh liom gur fógra den chéad scoth atá ansin. Ní gá go mbeadh glórtha ag caint nó go mbeadh na héadain ar an scáileán ag caint ach an úsáid fíorchruthaitheach a bhaineann siad as na grafaicí agus as na focail, an téacs, an chóip sin atá á lonrú.

agus a thógaint le go bhféadfadh na comhlachtaí poiblí an na méadrachtaí éagsúla atá acu maidir leis an na gníomhaíochtaí fógraíochta a chlárú linn le tabhairt le fios ar éirigh leo an 20% seo a bhaint amach agus is dóigh linn go bhfuil um, éirithe go maith linn leis an tairseach, is dóigh liom, tá sé réasúnta fuirist uh, é úsáid agus táimid tréis é a dhruileadh is dócha síos go dtí sna méadrachtaí uh, is bunúsaí atá ann le gur féidir linn tomhas ceart a thógaint uh, ar ghníomhaíochtaí fógraíochta na gcomhlachtaí poiblí. Um, tá an, an tairseach seo seolta le breis agus seachtain anois agus tá um, Tá thart ar 200 nó mar sin comhlacht poiblí go dtí seo tréis an clárú nó tabhairt faoin chlárú go dtí seo so táimid an-sásta leis an aischothú atá á fháil againn. Mar a deirim, chuireamar, dheineamar chomh simplí agus a d'fhéadfaimis é chun a chinntiú go bhféadfaí an tairseach a chomhlíonadh agus a dhéanamh. go ciallmhar agus na méadrachtaí cuí a ghlacadh dá réir. Tá sé sin go léir ar fáil ar an suíomh againn chomh maith céanna. So láidriú arís mar a deirim, mar achoimre, láidriú ar chearta teanga an phobail, pobal labhartha na Gaeilge, tráchtaireacht agus faireachán a dhéanamh ar phíosaí reachtaíochta eile a bhaineann le húsáid nó seasamh na Gaeilge, an soláthar gaeloideachais, mar a deirim, go bhfuilimid ag breathnú orthu faoi láthair, tithíocht sa Ghaeltacht agus an chraoltóireacht Ghaeilge, coimeádaimid súil ghéar air sin an t-am ar fad. Agus nílimid ag rá nách bhfuil an cath go bhfuil an cath fós le buachan. Tá. Tá go leor oibre le déanamh go fóill. Mar a deirim, na croísheirbhísí poiblí seo, na seirbhísí ar líne, na seirbhísí cuntar, na seirbhísí teileafóin, rudaí an-bhunúsacha iad seo. Agus táimid ag breathnú anois ar spriocanna, cuir i gcás, atá ag DPER go mbeidh 90% de sheirbhísí poiblí á seachadadh ar líne. faoin mbliain 2030. Níl sé sin i bhfad uainn. So, cá bhfágann sé sin na seirbhísí ar líne trí Ghaeilge? Bhuel, tá bearnaí ann, níl aon cheist faoi sin, agus go minic cliseann an tseirbhís ag an staid go dteastaíonn ionchur foirne le Gaeilge agus is minic gur réiteach i ndéidh an ghnímh atá sa tseirbhís trí Ghaeilge. So, seo rud a cheartóidh an Plean Náisiúnta, táimid ag súil, agus na spriocanna atá leagtha amach ó thaobh na hinniúlachta agus ó thaobh na hearcaíochta Gaeilge dhe. An Plean Náisiúnta, tá coiste a bunaíodh in 2022, tá siad le tuairisciú faoi Mheitheamh na bliana seo, a leagfaidh amach, b'fhéidir, mapa bóthair nó léarscáil dúinn ar cá bhfuilimid ag dul, cad iad, cá bhfuil na bearnaí, conas is fearr le tabhairt faoin iad a líonadh. Caighdeáin na seirbhísí poiblí a fheabhsú, líon na seirbhísí poiblí trí Ghaeilge a mhéadú agus inniúlacht sa Ghaeilge bheith ag 20% d'earcaithe faoin mbliain 2030. Anois tá an nua istigh ansin. Ní hé gur daoine iad seo a thiocfaidh isteach sa státchóras anois díreach, seans gur sibhse atá i gceist, ach gur ag bogadh go post nua-chruthaithe a bheidh sibh, agus dhéanfainn neamhaird den bhfocal 'nua' in aon chomhthéacs eile. Só, tá go leor soiléireachta faoi cad atá a teastáil, cén inniúlacht teanga, an gcaithfidh siad a bheith chomh líofa leatsa agus liomsa, tá cur amach ag go leor agaibhse ar an Teastas Eorpach Gaeilge nó an TEG, an mbeidh C2, an chaighdeán is fearr, a teastáil ós na hearcaigh seo. Ní bheidh. Tá sé i bhfad níos tábhachtaí go mbeadh an. an tseirbhís ag an go mbeadh an tiománaí bus 424 in ann an Ghaeilge a labhairt liom seachas a bheith ag scríobh aiste dom, rud mar a gcéanna leis an té atá ag obair sa stáisiún na nGardaí nó atá amuigh ar thaobh an bhóthair ag labhairt leis an bpobal, go mbeadh Gaeilge mhaith cumarsáide ag na baill sin den Gharda Síochána agus amhlaidh arís san Oifig Poist nó na hoibrithe eile leis an Bord Soláthair Leictreachais nó aon chomhlacht poiblí eile so. Beidh soiléireacht le fáil nó le tabhairt ina leith sin. Beidh daoine le hinniúlachtaí éagsúla. Táim cinnte go mbeidh C2 ag teastáil dóibhsan b'fhéidir a bheidh ag freastal ar chúrsaí aistriúcháin dlí aistriúcháin ar reachtaíocht agus a leithéidí sin ach tá sé sin le plé. Cén, cén líon foirne? An i ngach comhlacht poiblí sa tír nó an é gur ag na comhlachtaí poiblí is mó atá teangmháil leis an bpobal? Níl fhios againn go fóill. Agus cén grád foirne? Bhuel, bheinnse den tuairim an grád is ísle, Oifigeach Cléireachais, go dtí an grád is airde, go dtí an, an tArd-Rúnaí Roinne nó i gcás ospidéal, ón bpóirtéir taobh istigh don doras go dtí an máinlia is sinsearaí, agus chuir duine éigin ceist orm inné, ar bhfearr leat do chois a bheith, do chois bhriste a bheith cneasaithe i, trí Ghaeilge, nó é a bheith cneasaithe agus deisithe i gceart? Bhuel, b'fhearr liom an péire, i ndáiríre, go mbeadh an Ghaeilge ar a thoil nó ar a toil ag an, ag an máinlia atá i gceist agus, beidh, déarfá tá an Ghaeilge ag go leor acu, ní bheidís san áit ina bhfuil siad murach go raibh go raibh grád ard acu san Ardteist, b'fhéidir, iadsan a bhí ag staidéar in Éirinn. So, seo an reachtaíocht féin atá inniúil i nGaeilge, níl a fhios agam cén inniúlacht atá i gceist, beidh le fios, tabharfaidh an Plean Náisiúnta é sin le fios. Fiche fán gcéad ar a laghad den fhoireann a earcófar chuig comhlachtaí poiblí inniúil amhlaidh. So, earcófar isteach i bpostanna b'fhéidir atá ann agus daoine atá ann cheana féin a bhogadh i dtreo seirbhísí a chur ar fáil trí Ghaeilge. Agus ní oifigigh Gaeilge iad seo, táimid ag caint anseo ar phostanna, gnáthphostanna atá istigh san earnáil cheana féin ach go mbeadh na postanna seo nó na fostaithe seo á ndéanamh trí mheán na Gaeilge. Um, so, arís, sin b'fhéidir athbhreithniú arís ar an, ar an mhéid atá i gceist, ach má smaoiníonn tú go bhfuilmid ag teacht ó leibhéal fíor, fíor íseal, agus an rud atá i gceist agam anseo, bhí 16 phost as 8,324 a raibh Gaeilge luaite leo, um, idir fógartha ar an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí, PAS, idir 20 18 agus 20 21, sin 0.2 fán gcéad. Anois, nílim ag rá go bhfuil sé sin ionadaíoch ach tuigeann sibh mo phointe. Seo iad na forálacha atá fós le cur i bhfeidhm ach tiocfaidh feidhm leo seo roimh dheireadh na bliana go huathoibríoch muna bhfeidhmítear roimh ré iad. 9A, Córas TFC chun cruinntaifead a dhéanamh ar ainm, teideal, seoladh, foirmeacha oifigiúla, lógó, cuir i gcás, comhlacht atá, comhlacht poiblí atá ag athrú nó ag athbhrandáil, gur i nGaeilge nó i nGaeilge agus i mBéarla a bheidh siad. So, d'athraigh Irish Water go Uisce Éireann. 9D, Ins an lógó do chomhlacht poiblí nua, Abraimis gur Coimisiún na Meán, Gaeilge amháin a bheidh ann, díreach mar a bhí nuair a bhí Iarnród Éireann nó Bus Éireann á gceapadh don gcéad uair. Agus ansan soláthar tríú páirtí, na comhlachtaí faoi chonradh ag comhlachtaí poiblí, go mbeidh dualgas, amhail is gur comhlacht poiblí iad, orthu. So sin mise agus táimid faighte an, nó aimsir ar fad, tá. cód QR ansin againn má tá eh, a leithéid uait go dteastaíonn uait um, eh, griangraf a thógaint do sin nó, nó, nó má theastaíonn uait an um, screen grab a thógaint ar sin tabharfaidh sé ag coimisinéir.ie tú. Agus is breá linne an t-idirghabháil a bhíonn idir muid agus an pobal agus bíonn go leor tráchta ar an ríomhphost, eolas ag coimisinéir.ie. Táimid ar ár ndícheall ag freastal ar an bpobal agus is breá linn nuair a thagann an pobal chugainn le, bíodh sé le gearán nó le ceist nó le soiléiriú a lorg uainn. So sin mise inniu agus má tá ceisteanna anois táim lántsásta déileáil leo ina gceann agus ina gceann agus b'fhéidir go múchfainn an cur i láthair mar beidh na sleamhnáin seo ar fáil inniu de réir mar a thuigim, eh? Yeah, sin é go díreach, yeah. So cuirfear an físeán seo agus seans na sleamhnáin freisin ar fáil, níl mé ag goil lá ná dáta a thabhairt ach beidh siad ar fáil agus cuirfear aon duine a bhí cláraithe ar an eolas ach yeah go raibh míle míle maith agat a Pháidí. Bhí sé sin suimiúil agus cinnte an-tairbheach. Tá a fhios agam go dtagann an t-uafás ar cheisteanna ar an méid atá pléite agat féin chomh fada linne ó am go ham so tá sé iontach an deis a bheith againn inniu na nithe seo a phlé go hoscailte agus freagraí a fháil díreach uait féin thar ceann Oifig an Choimisinéara Teanga so ó bhéal an chapaill. Sin é go díreach, sin é go díreach. Nílim ag geallúint go bhfuil freagra agam ar chuile cheist ach bainigí triail asam ar aon chuma, sure. Sin é. So yeah, so duine ar bith a bhfuil ceist acu le bhur dtoil, eh, is féidir a chur isteach sa chat ansin nó ceapaim go bhfuil duine éicint tar éis a rá eh, go bhfuil ceist a chur in airde so déanfaidh mé iarracht an duine sin eh, a bhaint de mute anois eh, so ba chóir go mbeadh ceist ann eh Philip Philip McGuinness ansin níl a fhios an bhfuil
féidir libh mé a chloisint. Ah iontach, yeah, tá tú le cloisteáil iontach, ar aghaidh leat, go raibh maith agat. Perfect.
Em Páidí go raibh míle maith agat as an taispeántas, bhí sé iontach, iontach suimiúil ar fad. Em An ceist a bhfuil agam ná eh baineann sé leis an em an sprioc a luaigh tú ansin a bhfuil ag an Rialtas eh 20% d'earcaithe nua em Gaeilge a bheith a bheith acu roimh em 2030. So rinne mé féin an Teastas Eorpach na Gaeilge cúpla bliain ó shin agus bhain mé caighdeán ar leith amach. An mbeidh orm an an teastas sin a bhaint amach arís nó scrúdú a dhéanamh arís nó. Ceist an-mhaith agus níl freagra ar na ceiste sin agam go dtí go bhfuil an mapa bóthair seo ón bPlean Náisiúnta againn, a Socha Philip. An rud a déarfainn ná, sé is fearr an caighdeán Gaeilge a bheidh agat, sé is mó deiseanna a bheidh agat taobh istigh den státchóras. Is léir díreach ó bheith ag éisteacht leat go bhfuil cumas comhrá fíor fíor mhaith agat ó thaobh na Gaeilge de agus i ndáiríre, leis an fhírinne glan a insint, sin nócha faoin gcéad den mhéid atá ag teastáil. Is dóigh liom gur, go, go, gur, gur, go bhfuil do chaighdeánsa, go bhfuil sé foirfe do nócha faoin gcéad den, den, den teangabháil a bheidh idir an pobal agus an státchóras. So, dhéanfainn cinnte, más rud é agus is léir go bhfuil tú, de shíor, ag cur feabhais ar do chuid Gaeilge má tánn tú ag freastal ar chúrsa le Gaelchultúr. Bain an sprioc is airde gur féidir leat amach as. Bheinn ag moladh duit más féidir leat tabhairt faoin scrúdú arís mar is léir, pé gradam a bhain tú amach an chéad uair, go mbeidh scór níos fearr agat an chéad uair eile agus sé is mó a fhaigheanns tú as sin, sé is mó deiseanna a chruthóidh sé duit, táim cinnte de sin.

ship a want to come out. Em fad atá muid ag fanacht b'fhéidir ar cheist nó dhó ó dhream eile. Is dóichí dhom féin an méid atá ag tarlú is atá le feiceáil faoi láthair. Is dóichí go mbíonn fógraíocht an rud is suntasaí do dhuine ar bith a bhfuil an Ghaeilge ar a dtoil acu. You know tá tá muide á thabhairt faoi deara agus tá sé iontach a fheiceáil go bhfuil cainteoirí Béarla iad féin á thabhairt faoi deara. So is rud nua é so tá chuile dhuine ag stopadh is ag éisteacht so Tá ciall, tá ciall leis go bhfuil cumhacht margaíochta ag baint leis mar tá muid uilig ag stopadh le bheith ag éisteacht leis. Ach is dóichí, faoi láthair tá an caighdeán, aon rud atá feicthe nó cloiste agamsa tá an caighdeán an-mhaith, na cinn a thaispeáin tú ansin mar shampla, ach an bhfuil aon impleachtaí ann mura bhfuil, abair, an fhógraíocht a dhéantar ar an gcaighdeán céanna nó ar chaighdeán chomh hard leis na fógraíochtaí Béarla? Cinnte, agus is dóigh liom gur tá pointe an-mhaith ardaithe ansin agat, a Niamh. Bhí fadhb le ceann amháin a dhein comhlacht poiblí anuraidh agus tháinig gearán chugainn mar bhí bhí focal amháin, eochairfhocal, fhocal i ndáiríre, sa bhfógra féin, bhí an fhoghraíocht míchruinn. Anois, ní raibh ní raibh sé chomh dona agus a bhí daoine ag meas mar bhí bhí an focal a úsáideadh agus an leagan den fhocal a úsáideadh, bhí sé fós bainteach leis an le le le le tuin an fhógra féin. Ach ag an am gcéanna, tháinig gearáin chugainn go tréan faoi, chuir an t-aisteoir fada in áit nach raibh gá leis. Sé a mhalairt a bhí ann go hiondúil.
A mhalairt a bhí ann go hiondúil, tá an ceart agat. Agus i ndáiríre, bhain sé ó chiall nó ó éirim an fhógra, cuir i gcás, an rud atá á lorg agus iarrtha ag Oifig an Choimisinéara Teanga ar gach comhlacht poiblí ná cothromaíocht a thabhairt ó thaobh na teachtaireachta so go mbeadh an fad den fhógra i mBéarla agus i nGaeilge ar comhfhad, go mbeadh an teachtaireacht ceannann céanna á seachadadh ar an dhá cheann acu. Agus bhí locht ar cheann acu agus b'éigean dóibh é a tharraingt. Now tá sé an-chostasach ar chomhlachtaí poiblí, tá sé an-chostasach fógra a teilifíse a dhéanamh. Agus an moladh a bhí againne ná húsáid daoine atá ag caint ar scáileán, úsáid an glór, faoi mar a deineadh ansin leis an leis an Roinn Dlí agus Cirt, ach nó é sin nó úsáid aisteoir atá líofa sa Ghaeilge agus a thuigfidh an difríocht idir an síneadh fada a chur ann nó gan. Is léir go bhfuil Lochlainn Ó Mearáin, go bhfuil sé cumasach sa tslí sin agus tá an tír lán leo, le haisteoirí den scoth. Luaigh mé Room to Improve ó chianaibh ansan, Dermot Bannon, an té a dhéanann athghuthú nó glór ansin ar an ar an gclár sin, Tom Ó Súilleabháin. scoth na Gaeilge aige. So tá siad ann, tá na haisteoirí ann agus tá difríocht mhór idir aistriúchán a dhéanamh ar fhógra agus cóip aistriúcháin a dhéanamh ar fhógra. Tá aistritheoirí foirfe iontach amuigh ansin a dhéanfaidh aistriúchán ar thuarascáil bhliantúil ach ná tabhair fógra dóibh, tá sé cosúil le capall Cheltenham a chur go dtís na hOilimpeacha, ní hionann Ní hionann an dá spórt, má thuigeann tú leat mé.
Yeah, no, cinnte. Go raibh míle maith agat. Em, agus feicim do cheist anois, a Aoife, so déanfaidh mé iarracht thú a bhaint aníos ansin, a Aoife. Ní chloisimid thú go fóill, b'fhéidir bainfidh.
Agus bhí tú rá ansin, a Pháidí, mar gheall ar, mar gheall ar um, níos mó poist b'fhéidir ag teacht suas leis an nGaeilge agus an ceist agam ná an bhfuil aon áit um, gur féidir liom bheith ag faire amach do dheiseanna nua. Ceist an-mhaith, yeah, níl fós is dócha um, bheinn den tuairim go dtiocfaidh siad ar fad tríd an córas um, ceapacháin phoiblí trí PAS. Mm -hmm. um, Ach is dócha faoin tráth seo, an rud atá á mholadh agamsa do gach comhlacht poiblí ná a gcuid earcaíochta ar fad a dhéanamh trí mheán na Gaeilge chomh maith le Béarla. Agus an chúis atá leis sin ná tá an tobar, níl an tobar domhain. Tá tá na comhlachtaí ar fad ag iomaíocht lena chéile ag lorg na daoine céanna. Ach ní fhreagraíonn sé sin do cheist, mar tánn tusa ag obair sa státchóras cheana féin. Níl a fhios agam cén Roinn nó cén comhlacht poiblí lena bhfuil tú, agus ní gá duit a rá ach an oiread, ach geallaim duit go mbeidh, go mbeidh folúntais nó go mbeidh deiseanna amach anseo ag eascairt as an reachtaíocht seo. Is dócha. Aoife, B'fhéidir rud go bhféadfá a bheith réamhghníomhach ina dtaobh ná go mb'fhéidir go bhféadfá labhairt le do Rannóg Acmhainní Daonna agus a rá leo, a chur in iúl go bhfuil inniúlacht sa Ghaeilge agat agus go mbeadh spéis agat i ndeiseanna a bheadh teangabhunaithe amach anseo. B'fhéidir gur céim í sin go bhféadfá a thógaint. Go raibh maith agat.
Fáilte.
Go raibh maith agat, Aoife. Níl a fhios agam an bhfuil aon duine eile ansin ag iarraidh ceist a chur. Tá sibh an-lách ar fad. Tráthnóna Dé hAoine atá ann agus eh, tá a fhios agam go bhfuil an, an, an, um, an rap sin uh, sa chuisneoir réidh le hithe. So uh, tuigim na cúinsí éagsúla sin agus deireadh seachtaine saoire bainc a bhuíochas do Phádraig uh, uh, ag teacht chugainn. Um, ach aon cheist in aon chor, cinnte, caithigí chugam iad nó más maith libh iad a chur ar ríomhphost chugam tá tá na múrtha fáilte romhaibh é sin a dhéanamh chomh maith. So, ceistín beag agamsa fad is atá muid ag fanacht b'fhéidir ar dhuine eicínt eile ceist a chumadh nó bheith bheith ag cuimhneamh air féin ach is dóichí leis na forálacha nua a bhéas ag teacht i bhfeidhm i 2024 agus ina dhiaidh céard an bealach is fearr nó céard céard an áit is fearr le cineál súl a choinneáil ar na rudaí seo.
yeah, de réir mar a bheidh feidhm uh, ag teacht leis na forálacha sin agus mar a deirim aon fhoráil nár tugadh nár tugadh feidhm dóibh go dtí seo maidir leis an Acht nua beidh siad san go léir feidhmithe nó beidh feidhm tugtha dóibh faoi dheireadh na bliana seo go huathoibríoch. Um, beidh an t-eolas sin i gcónaí ar fáil ón uh, déanann an Roinn cuireann siad, scaipeann siad preasráitis ina leith maidir leis an ionstraim reachtúil a eisítear i leith na bhforálacha sin agus beidh sé, beidh uasdátú ar shuíomh Oifig an Choimisinéara Teanga chomh maith céanna.
Iontach, so neart ábhar léitheoireachta ar líne. Sea, tóg go taobh na leapan leat é b'fhéidir, déanfaidh sé sin, cuirfidh sé sin néal ort go deireadh an chuma. Anna, Tá sé, tá sé, do, sin é, tá sé trom go leor ach tá an méid atá ag tarlú iontach agus tá muid i- cheana fhéin feiceáil leis an chumhacht atá aige agus an mhaith atá leis so, so Sea, moltar bhuel is dóigh liom mar a dúirt tú, Niamh, maidir leis an fhógraíocht, is dóigh liom muna bhfuil aon rud eile á dhéanamh ag an fhógraíocht agus is rud ollmhór é seo go bhfuil an teanga á normalú i measc an phobail. Agus an rud a chiallaíonn sé sin domhsa ná chaith mé roinnt blianta ag obair le Gaelscoileanna agus bhí go leor de na gasúir, bhí na gasúir ar fad, ní bhíodar ag teacht as teaghlaigh nach raibh aon Ghaeilge sa bhaile acu. So bhí an Ghaeilge beo acu óna leathuair tar éis a hocht ar maidin go dtí leathuair tar éis a dó agus ansan. thit an Ghaeilge anuas den aill. Ansan tháinig TG4 agus go pointe b'fhéidir gur líonadh cuid den spás sin. Ach anois tá siad ag cloisteáil agus ag feiceáil agus ag léamh fógraí. i nGaeilge agus is rud é sin atá thar a bheith, you know, déanann sé ciall dóibh anois go bhfuil an teanga níos leithne ná leathuair tar éis a hocht go dtí leathuair tar éis a dó. Agus déanann sé ciall dóibh go bhfuil an teanga ag maireachtaint sa ghnáthshaol mar atá teanga an Bhéarla. Agus chomh maith leis sin, déanann sé amhlaidh do pháistí nách i nGaelscoileanna atá siad, nách i scoileanna Gaeltachta atá siad, go gcloiseann siad, oh, Sin, sin é a bhí ar siúl againn óna naoi go dtí leathuair tar éis a naoi ar maidin. Agus b'fhéidir go bhfuil cuid de sin ann chomh maith. Agus is maith é, mar, mar a dúirt tú, ehm, fiú an duine nach labhrann Gaeilge, tá an, eh, mar a deirimse i gcónaí, tá an back boiler lán le Gaeilge má, má bhí tú ar scoil anseo in Éirinn ar feadh cheithre bliana déag. Ehm, cuma cé chomh lochtach, b'fhéidir, agus a bhíonn modh múinte, tá go leor foclóir agus tá go leor den teanga, eh, i gcloigne na ndaoine agus i, i, i, i, i meabhair na ndaoine fós.

na fógraí a bhí á aistriú agus gur cheart aistritheoir ar leith a bheith ag plé leis na fógraí sin. Aontaím leat go hiomlán ach is dóigh nach bhfuil na comhlachtaí ar an eolas maidir leis sin agus nach bhfuil mórán airgid ag baint leis an a leithéid oibre sin, bíonn, ní bhíonn mórán focal ag baint leis na fógraí agus sílim gur gur cineál fadhb cineál ehm sách mhór í sin ehm mar le caighdeán ehm so is dóigh go gur caithfidh cineál eh, na comhlachtaí bheith ar an, cur amach níos fearr acu ar, ar chúrsaí aistriúcháin seachas sin.
Aontaím leat John go hiomlán. Tá áthas agam go bhfuil Foras na Gaeilge ag léiriú spéise fé láthair. B'fhéidir cuid den bhearna sin a líonadh le cúrsaí a reachtáil nó le seimineáir a reachtáil leis an earnáil, leis na háisíneachtaí, na háisíneachtaí fógraíochta, díreach le cur in iúl dóibh, go bhfuil an t-éileamh seo ann agus inseoidh mé duit, tá fhios ag na háisíneachtaí anois go bhfuil an t-éileamh sin ann mar tá siadsan ag lorg daoine le cóip a scríobh. Anois, b'fhéidir go ndéarfá fíorbheagán focal, cinnte, ach má tánn tú ag an. má tánn tú fostaithe ag áisíneacht mar sin, Tá luach ar an mbeagán. Muna ndéanann an fógraíocht aon rud eile agus, you know, téim siar go dtí'n tráth go raibh mé ag múineadh i mbunscoil fadó, an bun-chéim léitheoireachta a bhí le baint amach mar mhúinteoir bunscoile ná go mbeadh aois léitheoireachta 8 mbliana d'aois ag an leanbh ag fágaint na scoile. agus an chúis a bhí leis sin ná gur rud ar a dtugtaí functional reading air, go mbeadh an leanbh in ann léarscáil, comharthaí bóthair a léamh go fuirist. Agus déanann fógraíocht leis sin, bíonn fógraí éasca, bíonn an teanga a úsáidtear éasca, ach ní hionann sin is a rá go bhfuil sé fuirist an teanga atá i bhfógra a aistriú agus éirim an fhógra nó éirim an ón mBéarla a chur ina cheart. An rud atáimid a d'iarraidh ar chomhlachtaí poiblí a dhéanamh, b'fhéidir, ná smaoinígí ar an Ghaeilge, ní mar aguisín ar deireadh, ach mar thús áite. Agus an rud atáimid ag moladh do chomhlachtaí poiblí a dhéanamh chomh maith ná má tá feachtais bliantúla nó débhliantúla nó ilbhliantúla acu ó thaobh na fógraíochta dhe, déanaigí na fógraí sin ar fad i nGaeilge. Mar is féidir iad a bhaint den tseilf bliain i ndiaidh bliana agus gheobhaidh tú luach maith ar do chuid airgid, ar an gcruthaitheacht. Agus feicfidh tú é sin bliain i ndiaidh bliana leis na comhlachtaí móra tráchtála, le Coca Cola nó Diageo nó Budweiser um Nollaig. Siad na fógraí céanna ach tá siad chomh héifeachtach sin gur féidir iad a tharrac anuas den tseilf bliain i ndiaidh bliana agus go n-oibríonn siad, agus má smaoiníonn tú ar Diageo nó Guinness siar sna blianta, an fógra amháin Gaeilge a rinne siad roinnt mhaith blianta siar, na fir ar an oileán ag fanacht ar an gcurach agus an bairille sa gcurach ag teacht amach chucu agus ní raibh ann ach 'Tá siad ag teacht! Agus tá's againn ar fad cé chomh héifeachtach agus atá an fógra sin féin. So, ach tá an ceart agat, tá, tá bearna mór le líonadh ansin, tá deiseanna ann, tá mé ag moladh chomh maith do chomhlachtaí poiblí atá ag cur amach tairiscintí a lorg comhlachtaí nó áisíneachtaí fógraíochta líne amháin a chur isteach a rá ní mór duit a bheith géilliúil nó géilliúntas do Acht na dTeangacha Oifigiúla. a léiriú. So, Go raibh míle maith agat. Míle fáilte, John. Míle fáilte. Ceist mhaith. Ceist mhaith. Go raibh maith agat. Yeah, no, ceist mhaith, mar a dúirt tú, sin an, sin an sprioc, nach é, go mbeidh an Ghaeilge chun tosaigh is go mbeidh muid ag coinneáil an mheoin sa spás sin seachas i gcónaí ag, ag aistriú díreach, díreach agus Ó, go díreach.
Agus cinnte táimid ag lorg comhionannas nuair atá eh, fógra i, i scríbhinn. ar nuachtán go mbeadh dhá bhosca taobh taobh lena chéile go mbeadh siad ar chomhfhad, ar chomhmhéid, chomh feiceálach céanna, chomh inléite céanna agus go mbeadh an teachtaireacht ceannann céanna á seachadadh. Ach is rud difriúil é sin, is ainmhí difriúil é nuair a thagann sé go dtí an fógra atá á chraoladh. Sin é. Fad go dtige. Chuile dhuine eile sin beidh muid éireoidh linn is dóichí. Em, níl a fhios a'm an bhfuil aon cheist ag aon duine eile anois, níl muid ag iarraidh daoine, mar a dúirt tú, daoine a choinneáil rófhada anois ón deireadh seachtaine fada amach rompu, ná a gcuid lóin. Em, So yeah, so ní fheicim tada eile ag tíocht isteach, so mar sin ba mhaith liom díreach mo bhuíochas a ghabháil leat arís a Pháidí thar ceann Ghaelchultúir agus chuile dhuine anseo as an cur i láthair fiúntach sin a dhéanamh dúinn inniu. Tá a fhios a'm gur bhain mé an- taitneamh as agus tairbhe agus chuile uair a chloisim ag caint thú tá rud eicínt nua á fhoghlaim a'm so is fiú go mór é sin. Agus freisin ar ndóigh ba mhaith liom buíochas a ghabháil le chuile dhuine beo a tháinig anseo inniu agus a chaith a gcuid am lóin in éineacht linn. Tá súil agam go mbeidh sibh linn arís le haghaidh an chéad sheisiún eile i sraith seimineár Ghréasán na Gaeilge. Níl ann ach súil a choinneáil ar bhur gcuid ríomhphost agus freisin ar shuíomh Ghaelchultúir. gaelchultúr ponc com le fanacht ar an eolas faoi na himeachtaí a bhéas le teacht i nGréasán na Gaeilge agus freisin más spéis leat b'fhéidir cur le do chuid scileanna teanga tá cúrsaí neart eolais freisin ar fáil ansin maidir leis na cúrsaí a chuireanns muid ar fáil d'fhoghlaimeoirí, b'fhéidir má tá aithne agat ar fhoghlaimeoir nó freisin do chainteoirí líofa tá deiseanna ann ansin dhaoibh freisin ach